ya m ga-ebido n'ịjụ nwanne m nwoke o kenechaa akọwakwa aha ya ama m na unu amago aha mana ka o kwukwee ya ọzọ si n'aka nni m ya kọwa aha ya o kwuo ihe gbasara ili ozu nwoke ma ọ nwaanyị ụfọdụ ihe ahụ na-agbagwoju anya ọ ga-akọwa ya o kwuchaa nwanne m nwoke nke nọ n'aka ekpe ga-akọwakwa aha ya kwukwee ka o si mara ya nna m biko kọwara anyị aha gị onye ebe i si na ihe gbasara olili ozu
ndị Igbo mma mmanụ lienụ ṅụọnụ em afa m bụ maazị Ifeanyichukwu Afureki dịka m si kwu na mbụ abụ m onye Enugwu Umuonyia nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba South na Anambra steeti em Dị ka ihe dị n'onini ozu, ụfọdụ na-adị na-ajụ kedu ka e si eni ozu, kedu o nwere omenala ọzọ dị iche a na-eme n'onini ozu, kedu ebe a na-edebe isi onye e niri ozu, kedu ebe a na-edebe ụkwụ ya. Dị ka mgbe ụfọdụ a na-adị na-asị na onye amaghị ebe e niri ozu, o jee ịbọ, o bido n'ụkwụ. Em, m wee na-asị, em, o- ihe dị n'onini ozu bụ na n'ini ozu n'ala Igbo, A na-edebe isi onye e niri onye a na-eni isi ya na-echebe n'ime ụnọ, ụkwụ ya enebe anya n'ezi. Ihe nke a pụtara bụ na ị ma na onye nwụrụ anwụ na-esi n'isi were na-ebini, ụkwụ na-abụ ọpụpụ ikpeazụ ya. Em maka na onye nwụrụ anwụ anyị anabataghị ya n'ụnọ dịka na ọ bụ ugwu ikpeazụ ka a na-akwanyere ya mana anyị anabataghị ya maka na mmụọ na mmadụ enweghị mmekọ. Ọ nya pụtara na a na-edebe ụkwụ ya n'ama debe isi ya abata n'ime ụnọ, nke pụtara na ọ ga ibini, mmụọ ya ga ibini, o binie n'isi, ụkwụ ọ kwụrụ n'ụkwụ, o chebe iru n'ama, nya pụba na anyị achọghị ya. Maka na mmụọ na mmadụ anaghị ebikọ. Maka na mbata ya nwere pụtara na Ọ bịara oke ihe na na mmụọ na mmadụ erikọbago and mmụọ na mmadụ irikọ pụtara na onye dị ndụ ga-anwụ ka o wee bụrụ mmụọ. Ndewo. Hmm. ọ dị mma ụnụ anụna nị ya ọ na-adị mma ka a na-akọwa na-ege ụfọdụ ihe anyị na-amaha a sị ihe onye na-amaha mee gịnị ọ karịrị ya maka ndị na-amaha nke a ama m na tata ụnụ amatala nke a bikonụ onye nụ gịnị ya kọọrọ ibe ya omenala amaka ihe e ji akpọ ya gịnị ejirimara ka anyị nụkwa n'olu nwanne m nwoke nke nọ n'aka ekpe bụ atọ na nwata Ah, Igbo a ka m bụkwa onye aha m bụ Ichie Ethel Oguike Ah, abụ m onye Ogboza autonomous community nke nọ n'Ideato South local government area nke nọ n'Imo steeti kpọmkwem Igbo bụ ofu asụsụ Igbo bụ ofu omenala Igbo bụkwanụ ofu kama nkọwa ya bụ ihe na-abụ ndị akọwata otu ha si hụta ndị akọwata otu ha si hụta nwanne m nwoke Ifeanyịchukwu akọtasị ya na ekwutesị ya na otu ahụ o si kwu ya otu a ka o si eme na a na-echewe onye nwụrụ anwụ ụkwụ ya n'iro gosi na ọ pụọna na ezinụlọ ahụ ọ ihe eji wepụ ụkwụ ya n'iro ọtụtụ oge gị na mmadụ na-eme ihe ebe ya ga-eme gị sị nwaanyị onye ahụ chọrọ ichepụ m ụkwụ n'iro anyị ọ chọrọ ịkpọpụ m ya na ihe a na-eme ma ọ bụ so onye nwụrụ anwụ a na-echepụ ya ụkwụ n'iro webata isi ya n'iro ka egosi na ọ pụọla na ezinụlọ ahụ ọ pụọla okwu igbo ofu ihe Ifeanyị kwuru otu ahụ ka o si bụrụ kpọmkwem
mana o nwe ihe ọzọ dịkwanụ ọzọ dị ka ị bịa ihe gbasara enini ozu ụfọdụ ndị na-eme ọ bụ na nwaanyị nwụọ ebunakwa ya buga ebe nna ya ụfọdụ ọ na nwoke nwụọ a sị na ndị umere nne ya ga-emecha ụmụ ihe dị agha kedu ihe unu nwere ikwu gbasara ihe ndị a nke a bụ dịka m si esi Igbo buru ibu Igbo erika e nwere ndị omenala nke ha bụkwa na nwaanyị nwaada ha nwụọ a na-ebulatara ha ya na be ha nwekwee ndị nke ha bụ ebe ahụ a lụrụ ya ka a na-anọ wee mee mmemme niile ebe ahụ ka a na-elikwene ya ọ ihe ihe dị na ya n'ihi na mgbe ọbụla ị lụrụ mmadụ ị lụrụ nwaanyị ọ wụọna onye ezinụlọ a ihe niile sie n'aka ahụ maka ezinụlọ a anwụkwana anwụ dịka obodo nke anyị si nwaada onye ọbụla nwụrụ ebe ahụ a lụ ya ka anyị na-eli ya Enwe- adịghị ebu ya ala enwekwe ndị na-ebu ala ala mana ndị be anyị anaghị ebu ala ala
Ọ ya bụ. a ga nwanne m nwoke ị ga-akọwatụkwa ka o si dị na mpaghara nke unu ndị be anyị ndewo nụ. Em, dịka Maazị si kọọ, o kwut- o kwutechara ya ọfụma mana aga m etinyetụ ihe na obere ihe dị dị dị gba- gbatụrụ ihe na na ya dịka a na-asị na Igbo na-asụ n'olu n'olu otu a ka mba si nwekwe asụsụ ha dịka a na-asị na e nwere Igbo izugbe nwee Igbo olumba Igbo olumba bụ asụsụ ndị Igbo izugbe bụ ofu Igbo eji asụsụ Igbo eji mara anyị otu a ka ọ dịkwa n'omenala omenala dịtụkwa o nwe ka o si kpọnyetụsị aka dịka ebe m si bịa n'ala Igbo a naghị ebu ozu nwaanyị ana be nna ya mana a na-akwanyere ozu nwaanyị ugwu e nwere ike ibu ozu nwaanyị gaa be nna ya kwanyere ya ugwu burukwa naghachi na be di ya lụrụ ya jee lie ya kwaa ya mana ọ bụrụgodị eri na e bughị ozu ya gaa be nna ya kwanyere ya ugwu ahụ A ka na-emekwe a na-akwa nwaanyị na be di ya, a na-akwa ya na be nna ya. E nwere ihe ndị be anyị na-akpọ nchọje. Ọ na-eme e lie nwaanyị n'ụbọchị taa na be di ya, o luo echi, e jee na be nna ya kwaa ya. Ụmụ ya akpọrọ ụmụ ya jee na be nna ya. A sị gị na a na-eme nje nchọje ka e jeruo ebe nwaanyị si. E jee ebe ahụ, a na-akwakwa ya mgbọsị ahụ na be nna ya. gosi na o si ebe a siri ebe a maka na ọ be nna ya ka o si na mbụ e wee nụọ ya na be di ya. mana dịka o si dị e nwere ụfọdụ ụmụnne anyị n'ala Igbo ha abụghị ndị Igbo mana ha bụ ụmụnne ndị Igbo dịka ndị Igala na ụfọdụ ndị em, Ijọ ha na-eme ha nụọ nwaanyị ka o o doro m anya ị nụọ nwaanyị na be ha ị bụrụ onye Igbo ị nụọ nwaanyị na be ha Ha sị gị na Ada anaghị atọ na mba na Ada na-ana be nna ya. Nwaanyị gị nwụọ, ị ga-ebunakwa ozu na be nna na be ha jee liere ha ya na be ha. Ma ọ bụrụ na ị meghị ya, ha sị na a na-agba gị ụgwọ ozu nwa. And ị ma na omenala ndị dịara ndị dịka Igbo na-ekwu, ị nwere ike ị meghị ya, o nwere ike ụfọdụ ihe ndị ọzọ dị iche iche a na-apụta na ya. ganye na i jee bọrọkwa ozu ahụ burukwa ya naa and ị ma na ịbọ ozu e nwere omenala dị n'ịbọ ozu mgbe mmadụ nwụrụ a sị na a na-abọ ya ọ bụghọzi ị nọkata jee gwube ana abọpụta onye ahụ e nwere omenala ndị a na-eme wee bọkwa ozu ahụ so kama ije mebe ihe ndị ahụ dị iche iche ọ ka mma na ịkwanyere ndị ugwu nke ha si gị mere ha ndewo ọ dị mma otu a ka anyị si dọbiri na nke a mana anyị na-asị o nwee mpaghara igbo ndị nke na-anaghị eme dịka ndị nke kwuru si mee ha kpọtụrụ anyị ka ha kọwakwara ihe mere ha ji eme otu ha si eme maka ihe ọbụla a na-eme nwere ihe kpatara gịnị e ji eme ya ọ ga-adịkwa na nnọkọ anyị na mgbe ọzọ ana m asị gịnị ya gaziere mụ na ụmụnne m na-asị unu igbo gịnị ọ ga-adịrị unu mma unu echefukwala ịga n'ebe ahụ a na-enweta anyị na ya bụ igbo ekunie tv bịa mata ihe ndị ụfọdụ ị na-anọghọ mgbe e kwuru ị gaa ebe a ị ga-ahụ ha dum kpọtụkwara anyị gwa anyị ihe ndị nke ị chọrọ ịgwa anyị ana m asị unu ka o mesịa